tabweranso ndi uthenga wina wapadera kuchokera ku kwezy buses mitengo ya basi zathu ili motere kuchoka ku lilongwe kupita ku blantyre 15000 kwacha ndipo mwana 12000 kwacha return ticket 27000 kwacha ndipo mwana 22000 kwacha pakati pa mzuzu ndi blantyre 25000 kwacha mwana 20000 kwacha return ticket 45000 kwacha ndipo mwana

aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene Ndakondwatu kwambiri kuti leronso ndapeza danga lokulembirani kalata. Inuyo achimwene anga okondeka, uko ku Mangalande mudatchona. Abale anu onse kuno kwanu ku Nyasalande, ayi ndithu Mulungu akutisunga. Kukumacha komanso kukuda. Basi, masiku ndikumapita achimwene. Zakanso ndikumapita. Ndinayima pa kalilole, achimwene, kudzayang'anitsitsa nkhope yangayi. Eh! Munthune lija ndi kale amwene, mwamva inu? Masiku apita ndithu. Tsitsi lija lonse tsopano layamba kusanduka loyera amwene, kuchitira umboni kuti makhisimisi tadya ndithu ochuluka. Dazi nalo, chipongwe, ndiye layambatu kudzadza m'mutu wonse achimwene, moti Namagetsi wangayu nyengo ino yozizira amandisinjirira kuti, Eh, koma obwande, tsopano ndi grounditu m'mutumo! Eh, ndiye ndi kuzizira uku, ubongo uli bwinobwino kapena wauma? Chipongwe Namagetsi! Tiyamikire basi zotsogola kwambiri za Kwezy achimwene zimayenda bwino kwabasi zadongosolo ukakwera basi za Kwezy pa mtunda wapakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu umakhala ukupulumutsa ndalama zako zochuluka komanso nthawi yako chifukwa pakadali pano Kwezy buses number 1 kwathu konse kuno imayenda bwino kwabasi. Amakupatsani moni analidaka amati ndikalumikizana nanu ndikuwuzani kuti akusowani. akuti akanakonda mukadapezako mpata kubwera kuno kunyasalande ndiye nawauza lidaka kuti a ah, komatu ndi mmene zinthu zakemu zikuyendera kwathu kuno kubwerako adodolido amakufuna ndithu koma ndiye akabwera adzatani khasu analiiwala kalekale nkutheka zina mwa zimene zikumapangitsa achimwene anga kutchona ndi zimenezo umafuna utadziwa chani kodi uh, zimene zikuchitika kwa anzathu kwawo kwa, kwa mgabe zoti akuti akumagula zala zakuphazi ii kaya amwene koma ndi zimene anthu ngati mwanjo wa akafadalawa akhala akufalitsa sindikudziwa ngati zili zoona chimwene nkhani imeneyi mnyumba mwanga yabwera ndi kd kuti akuti kaya kwawo kwa mgabe ku zim akumadula zala zakuphazi anthu nkumagulitsa sindidziwa kuti koma zimene zikhoza kukhaladi zoona kaya koma zitakhala zoona kwathu kuno ndiyetu sizingathe bwino achimwene mmene tashotera kuno sindikudziwa kuti zikhoza kutha bwanji mwati sitingamagulitse phazi lonse kapena mwendo wonse komabe sindikufuna kukhulupirira kuti ndizoona komanso manyasa sindikufuna kuti akhulupirire kuti ndizoona chifukwa alipoto ena agaphuma kungomva nkhani ngati zimenezi ndiye kuti kwathu kuno avutitsa kwambiri kumachita kuwadikirira anthu agone kaye tulo ndi kumawatseteka dzala kumathawa nazo. Manyasa paja amakonda kutengeka ndi nkhani zopanda nazo umboni, zomwe zija zimene zimachitika pakatipa kwa anzathu akhungu la chialubino zija. Basi wina wake kungodzuka kulengeza bodza kuti komatu uku kuli msikatu uku. Basi, enanso kungomva choncho, opanda nkufufuza komwe, kuyamba kuchitira chipongwe abale athu, kumawapha momvetsa chisoni. Ena ake atawanamiza kuti kuli msika uku! Zotsatira zake, kumakhala kusowa kolowera tsopano ndi ziwalo za abale athu osalakwawo. Basi kenaka kumakhala kumagwidwa! m'mapholisa nthawi zina zake timati phee nkumalingalira kuti koma kodi tidafika mpakana pamenepa manyasafe pomalimba mtima kutenga chisenga nayeni m'bale wathu kuti kha bambo wa mwana osalakwa nayeni kutema ena ake atatinamiza kuti kuli msikatu uku zili zabodza zokhazokha ndithu Anthu ena amachita mantha dziko lokhala lawo lomwe kumayenda mwa mantha. Lero lino ana a bambo wa chialubino amene anaphedwa momvetsa chisoni ana ake akuona amati akaona manyasa mpakana pano n'kutheka amadzazidwa ndi mantha aakulu. Amene ankati ndi abale ake anamuopsa kwambiri kumupatsa umasiye poyerayera. osangotinso umasiye koma tsopano umasiye wake womvetsa chisoni kwambiri ngakhale akamakula kumakula ni mantha ndithu moyo wake kumakhala wobisala nthawi zonse kuti mwinatu ajawa anapha bambo anga aja akhoza kubweranso kudzapha ine Pamenepo achimwene ndi pamene Nyasalande wathu adafika. Nchifukwa chake lero lino ndikamamva zoti yayi akuti koma kuzimu anthu akumagula dzala ndikumatsutsa kwambiri. Palibe msika wa ziwalo. Abale anga Manyasa asanayambe kutengeka kumasakasaka anthu ena kuti awadule dziwalo ndi zabodza lotheratu. Pamene zinthu zidafika kwathu kuno zikufunika kugwira ntchito basi. kulemera sothamangira ukathamangira umagwa zimafunika pang'ono-pang'ono zinthu zakezi basi komanso pena pake timadzaona ngati izi zokhetsa mwazizi zimakhala ndi zotsatira zake mizimu yosalakwa imene tidatsogoza kumasano ikamabuma kuchokera kumsabwera zotsatira zake zinthu zathu siziyenda bwino kumakhala miliri yodabwitsa imene imabwera pakati pathu iwenso kumadabwa kuti koma abale chikuchitika ndi chani miliri ngati wa poliyo oti inatha kale kale imadzayambanso kubwereranso kumavutika ndi zinthu ngati mphere zinthu zodabwitsa kwabasi kuyambanso kumva za zinthu ngati khate nkuyamba kumamvanso zinthu ngati kolera, kusautsa kwabasi. Zinazi zikumafunika kukhala pansi bwinobwino, kulingalira mozama kuti koma zimenezi zikuchokera pati. N'kutheka mizimu ya abale athu siikugona, ikumati ikationa ikumakwiya nafe kwabasi. Anthu oipa, munachotsa moyo wathu kufuna kulemera mwachangu, ana athu anasanduka amasiye, abale athu tinawasiya okhaokha. Tinakulakwirani chani koma? Kodi kubadwa ndi chilema ndi mlandu woyenera kuphedwa? Nkutheka mtendere ukukanika kuupeza chifukwa cha mwazi umene tidaukhetsa wa abale athu. Kumunda, zinthu zosalongosoka ayi. Kulima chimunda chachikulu koma chimanga chonse nkudyedwa ndi akapuchi komanso ntchembere zandonda zosamva mankhwala ayi. Kuyesera matimati m'madambomu koma ndiye zilombo kumene zikuchokera, matimati onse kuonongeka. mwina nkutheka timayenera kulapa ngati dziko sitinachite bwino tinatsogoza abale athu akadali mmawa wa moyo wawo ena makanda ndithu ali kumiyendo kwa amayi awo timawatsomphola ndithu kuwasiyitsa bere nawo nkho chifukwa enaake adatinamiza kuti kuli msika wa mafupa awo ku tanzania koma tsopano timadzapezeka kupita ku tanzania tikauzidwanso kuti ayitu si kuno kumene kuli msika tinamva kuti koma ku mozambiki ku chimoyo ndiye timayikwera basi uyo wagwa ku kilimani ku mozambiki kumene kujanso timauzidwa kuti a mwalakwitsatu ifenso akuno kumpanyera timamva kuti msika uli kunyasalande kwawo kwa obwande ndiye kumangokhala kuzungulira kenaka kufika potopa nazo kenaka nkudzangogwidwa nazo basi ndi apolisi ujeni kodi za sitediyamu yakumwanza mwati zikuyenda bwanji zinansotu zimene zikumatipangitsa kumaganiza nkhani ngati izi zodula zala zakuphazizi ndikumaganizira kuti tikhoza kugulitsazi ndi chifukwa chosowa zochita amwene Sitediyamu ndi chitukuko chimene chimalemba achinyamata ambiri ntchito. Zili pati za sitediyamu ya ku Mwanza mabwana? Aise, aise barman, ayi kwazizira koopsa. Kodi umenewu u- uli m'manjawo sungambe kaye wau- wauwiritsa pang'ono? Eish!